ife anyị bịara ihe a bụ ike aha agwụ agadi nwaanyị ebe o kere adị ya di ọ bụ na ugwu mụta mgbaji ukwu anyị bụ ndị na-arị ya amụta arịkata akpọ na nwa ọbụla sị na nne ya ama-ehi ụra ama-ehikwanụ nke igwe nti ya ama ezu ike ruo mgbe ihe ọ na-ata gwụrụ igwe ebe a ka anyị na ọtụwa ala oge ị na-anụ nwaanyị nke mbụ gị na ya biri ọgụ ahụ

ihe ju akpa amachie ya ọnụ igwe ihe anyị na-ekwu ihe anyị tụkọrọ ndị ichie ego tụkọrọ elo kịta na-ekwu ga-anụ nwaanyị nke ịtọ nke ịtọ nwaanyị ọzọkwa nwaanyị nke ịtọ igwe bụ na nwoke solomon ọrụ osizikwa ọrụ ụdị a oku ume ka eji afụ opi ya onye chọọ ka nwa n'oge onwere ife na-eme nwaanyị ezi nwaanyị bụ n'ụlọ nwanụ metụkwara ụmụ ebere gị ọdọ ọdọ ọdọ ọdọ ọgwụgwọ ofele igwe n'agbanyeghị nke a sị na nwoke na-anyụ mamịrị ji ya n'aka otu a ka ọ dị anyị ama akụkọrọ aka o maka anyị ama eji ụjọ dara enwe n'elu leba ya anya gwa m dịka onowu si kọwapụta ya bụ okwu na ọ dịrị m mma ama na ọganiru nke m na-achọ mana n'elu nwaanyị nke ịbụa nọ ọ fọdụkwa nwa obere ife isi atọ ụlọ maka o si wee mụ nwa ikpeazụ ọmụ azọrọ ya azọ wee na-asị onye ma ka nke ịtọ a ụnụ na-asị m ma ife ya pụtakwa a rụzikwa n'ụlọ ya ọ na-akụ m na-etipịa etipịa ike ọ ga-agwụkwanụ odogwu mba wee na-asịkwa mụ nwa nke a ama ebukwa ibu a kwere ibu dị alụ ibu dị n'ụkwụ dị alụ ya bụ ofu okwu ahụ na-asị na nwoke na-apị ụkwụ anya na ihe na-eme igwe na ihe anyị na-ekwu ihe a ndị ichie anyị anọkọna wee gbaa izu a n'ihi eme ya anyị makwara na izuru ka eme ịkpọtagodo onye isi ya emewe ihe nọ na ya hmm. igwe nọ n'obere na ngige n'egwu nọ n'egwu achọrọ ka ịlụbata nwaanyị nke ịtọ enwere ike bịa nke a nwa nwoke

akwa ọgụ na nti tie dị ezu ike ị ga-anụ nwaanyị nke ịtọ ọ dị mma um, okwu na amaka gị okwu na amaka Um, obere ife si ike ka eji ama dike anụrụ ife unu kwuru. ekpere ahụ dị mkpa ekpere ahụ dị mkpa mmadụ esi ebe o si gị ụwa na mana eze dị n'eluigwe ọ na-afụ na ife na-afụ na azụ

igwe eh, a sị m ka m kpọọ ụnụ ka a lọburu n'ofu maka ifi gịnị na ekpebigo n'onwe m wee kwubie na maka ife si kwụrụ n'ezinụlọ anyị a na m ga-adubata nwaanyị nke ịtọ ka anyị malụ ma ọ bụ ebe afụ ka anyị ga-esi wee nwee ọganihu maka unu n'anya ife na-eme mmadụ na-agbadazi agbada ọ dị mkpa na nwaanyị ọzọ ga-abịa wee nọdụ n'etiti anyị olisa bi n'igwe wee na-aza anyị ekpele o si n'aka gị bịa obi m ulu o si n'aka gị bịa bụ nwoke osodi eriakụ ulu ọ bịa sizie n'aka onye ọfụụ bịa onye a makarịsịrị ka obi wee ghara ichi anyị etulugo na ya enwe obere agụ aya maka na iche eche wee chebe ime ịjụ onwe gị ọma aṅa na-achọ m echi na afụrụ m ọbala ọzọ na-abụrọ ọbala na-achị achị e wee bata sị na ọ ya nọchi obi eze mbanụ ede eme ka eme wee sị na m ma-akpọ ụnụ ka anyị rabili onwetara ụnụ mkpa ọ dị na m ma-eje dute nwaanyị nke ịtọ ka anyị wee nwaa nụ biko ka anyị yọrọ ọbụla anyị yọ igwe hmm? ebe ilo okwu gị amaka hmm. ọ gị bụ agụ na-eche obodo ife ọbụla i kwu otu ahụ nnukwu nwaanyị obi dị osodi eriakụ o nwere ife ikwu igwe igwe ekweghị m o asị m olu m ekweghị m aga m enye gị nwa nwoke chi ụlọ gị ee gịnị ka ị na-elo aga aga m amụ nwa nwoke kedu nke na-ezo ụlọ m ee kedu nke na-ezo ụlọ m mụ nwa bụ agụ ji egwu agụ eji eje mba na-ekwu okwu ị na-asị m ụlọ m ọ ntụ a ka ị ga-esi n'ụlọ m n'ụlọ m n'ụlọ m n'ụlọ ị na-elo ntinye nwoke gị wepụta nwaanyị aga m amụ kpachara anya nwoke ife na-emeghị ntu a nsi kwe ka o esiri ife ngwa anyị igwe ekwuchakwala m ihe m kwuru asị m olu m ekweghị m

ọ maka na m fụkwana gị n'anya o nwe ka m ga-esi nọ n'otu a gaghị enwe nwoke na ugwule eze anọ so ife ọbụla i kwu igwe akwụ m gị n'azụ chim chim chim onye ka nọ na-abụ ya na-asị ụlọ elu ụlọ elu ụlọ elu ifukwuru ntị nwa ntị ntị ntị nwoke n'ime n'ime akpakuru nwa ụlọ ife ọ na-elo ụlọ o lopụta nwaanyị afụlugo igwe rapụ ọ na-enwe anya ụfụ rapịa anyị ofu ọ dị nke ọna ka ọ ya ana kpọrọ m ụmụaka nzụba anyị so eh, em, eh, ife ị na-eme ka m ghọta bụ na m ịkwado m akwụ gị n'azụ igwe ọ ga-adịla ya mma ise osisi foyi na-atụ nkwe bụ na m gbakwuru ka ọ ya agbakwuru Ise. mụ na gị na-abịa were ya mịa anụ rie ị fugo ife anyị mere n'ụbọchị taa

ndụ ama mụ na gị nwee mụ na gị nwee nwoke igwe biko nụ alụla nwaanyị ọzọ biko biko nụ biko nụ o biko nụ

Ewo. Onwe. O nwe ihe o. Onwe o. Ike nwe onwe o ị nọrọ nnọọ gbado aka n'agba na-eche isi ọ nọ ọhụrụ. Ewo. Nne Emeka. Ọ kwa ị ma shi nga m nọwa obi eze mana obi ara eme mma obi adịrịghị m mma n'afụfụ m na-ata n'ụlọ a. Chere, ọ nsị a m na-atachi n'ụlọ a. obi adịrịghị m mma onye ọbụla fụgo otu ya dị otu ya dị nnọọ ịbụsị ụtọ otu ya dị wee mepee ọnụ wee sị onye ahụ na obi adịrịghị m mma n'ụlọ a. onye ha elekọkwa ị ga-anwụ a nne m ga-anwụ a igwe igwe chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ n'ihi na amụghụ na ya nwa nwoke nke ụnụ anụ o zuwere nwanne m

ịla adịla o ịla adịrị ala a maka gịnịzi ee ka ya na-egwuri ya maka ọ maka gịnị dị ee enye ma ya ọmụ na m zuru ezu ọ maka na m pere mpe ọ bụ ma iji ibu igwe mmemme nwe ife dị na ya m na-achụ nwa obodo ee ọmụọnụ mma ka mma ama m mma ahụ ndachi ezu m ezu nke ezu m ezu ahụ ndachi ya na gị na-achị ikwu mmemme nwe ife dị na ya

ekwa na okoro biko onye kụrụ ọgọdọ ya ekụrụ